mɔgɔ min tɛ wale ɲuman dɔn man di ne mɔgɔ min ye fisiriwale ye man di ne ne ko i ma ko mɔgɔ mɔgɔ ɲɛn'i ma don min n'a kun bilennen bi ko e n'a jɔn ka di bi ne manden princesse y'o dɔrɔn de fi mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna e ma don min kun ka gɛlɛn ni bi ye n'i ka na n'i teri kɔrɔ dɔ i k'a yira mɔgɔw la o de ka gɛlɛn bezi ɲinini ka di dɛ mais dusu ta dusu ta i ka ko k'i yɛrɛ ko min b'i bolo mɔgɔ la ka yɛlɛ a ye maloya aw yɛrɛ ma ten i bɛ dusu ta n'i ba den ka ɲi ni mɔgɔ mɔgɔ ba den i t'i da sɔngɔ ɲini o la parce que e baarakɛ da de ye nin i ka dumuni kɛ da de ye nin i balo da de ye nin n'i ba den ka ɲi ni mɔgɔ mɔgɔ i t'a ɲini k'a fɔ k'i b'i da balo da ɲini n'o ye k'i b'i ba i bɛ k'i ba min fɔ k'i b'i ba ka dumuni sɔngɔ ɲini n'o tigi tɔgɔ ye i t'o kɛ barika min bɛ ne la a t'i ba la yen ne manden princesse côté fo k'e sa ni fɛn min bɛ tɛmɛ e tɔgɔ hali a fiɲɛ fɛ ko ne manden princesse magoɲɛci dɔ b'a la k'a bɛ se hali ne da kɔnɔ n bɛ san t'a ko kɛ kuma tɛ k'a ko bɛ se ne ba ma a bɛ faamu wa ne ba den ka ɲi n'i ba den o kuma la n bɛ to ko c'est à dire n b'i to yen ten parce que ne manden princesse ne bɛ mɔgɔw to yen ten u k'u profiter ne tɔgɔ la Hein? n'o b'i balo ka wari dɔɔni d'i ma tɛ foyi tiɲɛ ne manden princesse ye n'i tununen don n'o b'a to i bɛ se ka yɛlɛ dɔɔni n'o tɛ o da t'i bolo da min bɛ se k'i yɛlɛ a mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min bɛ se k'i yɛlɛ a dɔnkilida inspiration t'i la inspiration min bɛ se k'i yɛlɛ donc diyagoya ye n'i ye dɔnkili daminɛ bezi kɔnɔ i bɛ yala bezi kɔnɔ i bɛ nana n'i ba ma den wolo barika bɛ den min na ka tɛmɛ ne manden princesse kan sinon i cɛkɔrɔba si bannen i t'i sigi jamana kɔnɔ k'i bɛ kuma a bɛ faamu manden princesse mankan don est ce que a bɛ faamu i ko man di ne ye yɛrɛ yɛrɛ de bilayi non i ko man di ne ye di ne fa ni n ba cɛ n y'i bila haramu kɔlɔn kɔnɔ de ala kira ye lɛ haramu k'a fili kɔlɔn kɔnɔ cogo min na n y'i kɛ ten bilayi ne tɛ don dɔ mɔgɔ fɛ ne tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ fɛ i m'a ye ne tɛ tile kelen ni mɔgɔ ye i m'a ye ne ni video kɛla si tɛ kelen ye i m'a ye ne finma c'est à dire ni ne b'a dɔn ne bɛ adamaden min dɔn ne bɛ mɔgɔ min jogo dɔn i b'i waga waga mɔgɔ min bolo bi k'i fa ne manden princesse de y'i n'a bila en contact miiribali den kɔnɔ wo kelen i b'i disi gosi ni mɔgɔ min ye réseaux sociaux kan k'i fa grâce à qui ala barika kira barika ne manden princesse de y'i n'a bila contact takiti la miiribali kɔnɔ wo kelen ne k'i ma mɔgɔ minnu ɲɛn'i ma kun gannen don i kɔ don min na taka i ka t'olu tigiw ɲini n'i n'olu dɔ la kelen bɛ diya la mɔgɔ tɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ ko sɛtadiri ko n bɛ tɔgɔ ɲini ko n ka bɔ ko jama k'a namɛn ko jama ka ani i b'i sigi k'i miiri ko dɔw la ko dɔw bɛ yen i b'i miiri ko fila kɛ mɔgɔ min sen denkɔni laban barika b'a la ka tɛmɛ i kan i b'i fara ɲɔgɔn kan k'o to yen i bɛ cɛ min wele bi k'i fa ne manden pɛrɛsɛsi de y'i n'a bila kɔntakiti la e tɛ dɛ hali fɛn tɛ bɔ e si bolo alala la min bɛ se ka jɔ ne manden pɛrɛsɛsi ni barika cɛ a bɛ faamuya a bɛ faamuya ne de bɛ n tile kɛ fadenw wa wa faden fɛn fɛn kɔnɔ ko ne manden pɛrɛsɛsi bɛ taa sira min fɛ ne tɛ t'o sira fɛ dɛ i sigilen ɲɛ wagalen ka ne ɲini ko ne bɛ bin sira min kan bilayi talayi sira min b'o sanfɛ i bɛ ne jɔlen sɔrɔ yen ne n fa ni n ba cɛ ni barika de to yen manden pɛrɛsɛsi mankan don i ko man di ne ye k'u ni minnu ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ art de kɔnɔna la parce que o ye art de ye a bɛ fɔ o de ma ko artisiya n t'a fɔ ko n bɛ k'u o dɔgɔ ubiyɛn k'u bɔ dɔgɔ mɛ kuma de don k'a fɔ k'u b'u sigi k'u bɛ mɔgɔw lagosi k'u bɛ a fɔ mɔgɔw ma k'o don tantɔ k'olu bɔra tantɔ pour que olu ka se ka ye tile fila yenniw na olu m'olu kɛ koyi olu bɛ bɔ ni kow de ye dɔnkiliw kɔnɔna la mɔgɔw bɛ min lamɛn mɛ n'i y'i ba den ye e ba ma den bɔ a kɔnɔ den min bɛ se kɛlɛ la ka tɛmɛ ne manden pɛrɛsɛsi kan mɛ kɔrɔmatigɛlen fugaridenya de ne mande pɛrɛsɛsi bolo i bɛ n tɔgɔ fɔ dɔrɔn n b'i kili ci mande pɛrɛsɛsi mankan don clash tɛ ne n'i ɲɔgɔn cɛ paseke i ko man di ne ye tɔgɔ de ka di e bɛ balo ni tɔgɔ de ye se i ka adamadenw ɲini k'i b'o kɛ i lawulilikɛla ye i bɛ na ni kumaw de ye i bɛ na ni dɔnkiliw de ye i b'olu de da mɔgɔw b'olu lamɛn n'i tɛ se olu kɔnɔna la ni manamana kow de ka d'i ye ko samasamali ne a tɛ ne ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ne ni muso ni ɲɔgɔn cɛ n b'i boda ci f'aw ka du kɔnɔ mande pɛrɛsɛsi mankan don i ko man di ne ye non ne tɛ adamaden fisiriwale fɛ ne tɛ adamaden waleɲumandɔnbali fɛ ne tɛ adamaden kolabanbali fɛ ne tɛ adamaden fadentɔ dunna fɛ fadenw ka totɔ dun mɔgɔninfin ka kan ka maloyaw la teri ta tɔ ta mɔgɔ ne t'o fɛ sinɔn musokisɛya dafalan dɔ de ye kasoladon ye mɔgɔ i tɛ kɛ tɔgɔtigi ye ka tɔgɔ dafa n'i ma taa to cɛ kaso la a ye diɲɛ cɛ kumaba bɛɛ wele nɛlsɔn mandela ye kaso kɛ siɲɛ joli awɔ a ye diɲɛ muso tɔgɔtigibaw wele minnu y'u kɔkɔ da adamadenw kɔkɔ tɛ se ka da mɔgɔ minnu kɔkɔ la minnu y'u kɔkɔ da minnu bɛ fantanw tɔɲɔ kɔkɔ la ko n'u ma taa turu cɛ kaso la o ye musokisɛya de ne de ko n ko mɛ a yɛlɛ janama bɛ mɔgɔ minnu bolo ne de tɛ taa n yɛrɛ di olu ma ka taa n'o tɛ ne mande pɛrɛsɛsi bɛ jigin mali la don min na a bɛ kɛ mali bɛɛ ɲɛna bilayi don min na ni n bɛ fɛ ka n yɛrɛ arandi ne ye n fa ni n ba den de ne ye fila kulu bilen de ka taa fo mɔkɛ o mɔkɛ yɛlɛma ko wolonwula n'i kariyara ka tɛmɛ ne mande pɛrɛsɛsi kan i bɛ sa n'i ja gɛlɛra ka tɛmɛ ne mande pɛrɛsɛsi kan i ni bɛ bin o tɛ dala kuma ye dɛ mande pɛrɛsɛsi bɔra a nɔ la non ne de tɔgɔ ko sɔku bilayi ne bɛ ko kɛ f'i b'i sigi k'i yɛrɛ ɲininka ko jɔn don mais i b'i miiri i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ siɲɛ kɛmɛ naani ni bi duuru quoi i bɛ mɔgɔ min wele k'i fa bi o dɔrɔn tɛ dɛ n bɛ nin yɔrɔnin dɔrɔn de f'i ɲɛna ka entre parenthèse ni point d'interrogation bila i k'i sigi i ju kan k'i miiri i b'i sigi i fila bara fila kan k'i sigi i bo dingɛ kan k'i miiri

seydou chee bɔra a ye dɔnkili da a ma yɛlɛn ni mɔgɔ si ye a bɔra a y'a ka dɔnkili da yan a ka dɔnkili jara denmisɛnninw ye a jara mɔgɔkɔrɔbaw ye le petit là est jeune mais c'est un talentueux wa a bɛ mɛn a bɛ to a ka musique kɔnɔna la parce que a ma monte ni buzz ye hali adamaden minnu bɛ ɲɛ i ma k'i b'olu bɛɛ kɛlɛ tɔgɔ kama walayi tɔgɔ ye wagatinin ko de wa tɔgɔ ye fu de wa mɔgɔw y'u sigi a ka ca ni san joli ye i bolo ne manden pɛrɛnsɛsi i bɛ taa sira min fɛ ne tɛ taa yen i bɛ dingɛ o dingɛ tigɛ a bila ne ye i yɛrɛ bɛ bin a dingɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a ye a tɛ dogo mɔgɔ si la dɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ko tɛ mɔgɔ si ta ye ko ye ala de ta ye bilayi talayi wa manden pɛrɛnsɛsi mankan don ne ni cɛ o cɛ n'an ye ɲɔgɔn ta sira o sira kan face à face n b'a da to i ba den na diyagoya n bɛ quatre plan don i ba den na diyagoya ne ni adamadenw diferansi ye min ye ne tɛ ko kɛ ko adamadenw kama ne tɛ ko kɛ ko mɔgɔw ka ne tɔgɔ fɔ kama ne tɛ ko kɛ ko parce que ko n bɛ fɛ ko diɲɛ ka n dɔn mais ka adamadenw tɔɲɔ o kama non non non ne ne ka ko o ko kɛ n bɛ k'a ko kɛ cause dɔ de kama parce que ɲɛ b'a la n bɛ se ka cause dɔ de ɲɛnabɔ est-ce que adamaden tɛ miiri dɛ ayi mɔgɔninfinw miiri yɔrɔ banna ne y'a fɔ o ye n ko maliyɛn ka diɲɛnatigɛ banna k'a ko kɛ buzz ne y'a fɔ o ye n ko maliyɛn tɛ buzz sens dɔn a t'a dɔn a bɛ taa sens kelen min fɛ ala ma faransi sigi ala m'a nɔgɔya diɲɛnatigɛ jɔn caman ye dɛ faransi sigi ni n fa ni n ba cɛ ni bénédiction de tɛ awɔ kɛ mɔgɔ caman sigilen don bamakɔ n'i y'u sigilen bɔ bamakɔ mali yɛrɛ tilancɛ bɛɛ k'a fɔ ko na i sigi faransi i b'u bolitɔla ye ka faransi de ɲini ka na sigi mais dangaden sigiyɔrɔ tɛ faransi ye bilayi buzz tɛ ɲini ka na faransi dɛ non buzz tɛ visa sɔrɔ faransi ayi ala tɛ visa nɔgɔya bɛɛ ye ne manden pɛrɛnsɛsi ma sigi ji kan dɛ ayi ne fadenw sɔrɔ visa ɲini na mais ne n fa ni n ba cɛ ni ne manden pɛrɛnsɛsi ye hali un mois gosi visa nɔfɛ ne donna don min na ambassade kɔnɔ ne ni visa bɔra awɔ manden pɛrɛnsɛsi mankan don ka n sigi air france kɔnɔ aéroport c'est à dire bamako charles de gaulle paris wa n bɛ tila k'a ta charles de gaulle kelen paris don min na ni n b'a fɛ ka n yɛrɛ yira u la dɛ parce que n'a ye n diya hali bi n bɛ jigin bamako ni n b'a fɛ ka n yɛrɛ yira u la don min bilayi n bɛ don charles de gaulle ka jigin bamako aéroport modibo keyita manden princesse mankan don je suis malienne 100 pour cent ne barajuru bɛ bamakɔ de kɔnɔ o cɛ ba den ma wolo min bɛ se ka bamakɔ tigɛ ne la maliyɛnw dɛsɛra ne la sansi sugu bɛɛ fɛ aw bɛ sansi sugu bɛɛ kɛ ne bɛ don mali kɔnɔ n bɛ wele dɔrɔn de ka n ɲininka n ɲininkalen kɔfɛ dɔ wɛrɛ fosi tɛ kɛ ka n bila ka taa bollé oui d'accord mon cœur c'est fini c'est bon d'accord dɔwɛrɛ foyi tɛ kɛ ka n bila ka taa bollé wa ne taara bollé aw bɛ ala ka mɔgɔ ɲɛnɛmaw han ani ala ka mɔgɔbaw aw hakili tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ne manden princesse côté a b'olu de ye ne ka afɛri la bamakɔ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna awɔ wa o kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogo cogo a tɛ kɛ ten fana ahan n bɛ tila ka bɔ tuguni ka na n jɔ bɛɛ bɛ n ye bamakɔ camancɛ la manden princesse mankan don kow ye ala ta ye mɔgɔ n'i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛ n'i dusukun ye